Salam la famille, c'est comment Aw bismillah tuguni sur Cactus. An ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la ni mɔgɔ kura de kana ɲina toujours i abonner en plus i ka cloche nin activer comme ça ni vidéo kura bɔ i bɛ bɔ a kalama i n'a fɔ a bɛ voilà titre kɔnɔ cogo min nin vidéo in na an bɛna vladimir poutine ka discours in de traduit a ye discours dɔ kɛ u ka ville dɔ la n'u b'a wele ko saint petersbourg mɔgɔ baden de tun bɛ salle kɔnɔna la a kumana occidentaux ka sanction kan o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ a kumana occidentaux ka système kan u kɛlen don ka diɲɛ dominer cogo min na u b'u ka intérêt dɔrɔn matarafa diɲɛ tɔw ka intérêt u ka sira t'a la a kumana a ye kuma baden de fɔ an bɛ jɛ k'a traduit ɲɔgɔn fɛ restez jusqu'à la fin de la vidéo pour que a k'a faamuya réellement a tun bɛ ka kuma min fɔ a ka vidéo kɔnɔna la poutine ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko occidentaux nana ni yɛlɛma dɔ de ye diɲɛ kɔnɔ yɛlɛma min kɔnɔna la u tɛ diɲɛ tɔw ka intérêt matarafa ni échange bɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire ni feereɲɔgɔnya bɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ ou soit ni bolodiɲɔgɔnma bɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ u b'u u dɔrɔn de ka intérêt matarafa u ka sira tɛ diɲɛ mɔgɔ tɔw ka intérêt la a y'a yira k'a fɔ ko changement ninnu nana ni gɛlɛyaba de ye diɲɛ kɔnɔ c'est à dire yɛlɛma minnu kɛra yɛlɛma in ye dadigi kɛ diɲɛ jamana camanba de la ko occidentaux nana ni yɛlɛma minnu ye yɛlɛma ninnu a bɛ dadigi kɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen na en plus a mɛnna ka dadigi kɛ diɲɛ jamana caman na Yɛlɛma ninnu da ka di olu de la a da man di diɲɛ jamana caman fana la a ko k'an tɛ se ka balo ten il va falloir que an ka ɲɛ yɛlɛn ka na ni yɛlɛma kuraw ye a y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ jamana caman de bɛ u dirigeants b'a dɔn k'a fɔ ko occidentaux nana ni yɛlɛma minnu ye mun b'olu favoriser yɛlɛma in da man di u ka jamanaw la mais dirigeants ninnu kɛlen don k'u ɲɛ datugu u tɛ fɛ ka don yɛlɛma in kɔnɔna la k'a jateminɛ réellement ko minnu don parce que u sirilen don kɔrɔlenw de la c'est à dire ko minnu tɛmɛna par le passé hali bi dirigeants dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ u tolen don o ko ninnu de ma i n'a fɔ colonisation ninnu ani jɔnmaya ni fɛn ninnu k'a yira k'a fɔ ko occidentaux bɛ bɛɛ sanfɛ c'est à dire u ka influence b'an kan n'u ko fɛn min o de bɛ kɛ ko il va falloir que a y'a yira k'a fɔ ko rien n'est éternel c'est à dire fɛn foyi tɛ to yen fo ka taa diɲɛ wuli fɛn bɛɛ bɛ falen ni ko min da man di i la il va falloir que i k'a jateminɛ ka ɲɛ i ka na ni yɛlɛmaw ye mun bɛ se ka na ni dadiya ye i ka jamana kɔnɔ c'est à dire mun da ka di i ka jamana kɔnɔdenw na ale y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ jamana caman dirigeantw bɛ u b'a kalama k'a fɔ ko nin yɛlɛma minnu filɛ nin ye a da ka di occidentaux de la mais a da man di u ka jamanaw la mais u tolen don u kɔfɛ ten u tɛ fɛ ka don o profondeur ka yɛlɛma ninnu jateminɛ a y'a yira tuguni k'a fɔ ko u t'a kɛ i n'a fɔ k'u t'a kalama k'a fɔ k'u nana ni yɛlɛma minnu ye a bɛ ka dadigi kɛ diɲɛ jamana tɔw la ko u sirilen don kokɔrɔw de la c'est-à-dire u tolen don kokɔrɔw de ma k'a yira k'a fɔ k'u ka bon ni diɲɛ bɛɛ ye u ka influence bɛ diɲɛ bɛɛ kan en plus olu ye diɲɛ bɛɛ mara ka tɛmɛ donc diɲɛ tɔw ka intérêt u ka sira foyi t'a la n'a b'olu arranger dɔrɔn a ka ɲi a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ tɔw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a danbɔ olu yɛrɛ la c'est-à-dire k'a danbɔ occidentaux yɛrɛ la nafa b'olu dɔrɔn de la mɔgɔ tɔw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ kɔfɛ mɔgɔw de don i n'a fɔ c'est à dire second monde mɔgɔw de don donc nafa foyi t'olu mɔgɔ ninnu na quoi a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko occidentaux filɛ nin ye olu kɔnɔ k'a fɔ k'olu ka sira dɔrɔn de ye sira ɲɛnama ye u ka régime politikiw de ye régime ɲɛnamaw ye olu ka histoire de ye histoire ɲɛnama ye en plus olu bɛ ko minnu kɛ olu de ye ko ɲɛnama ye ni diɲɛ jamana tɔw m'a décider k'o ko ninnu kɛ en plus u bɛ sira min kan n'i y'a décider k'a fɔ k'i tɛ taa o sira kan u b'a deside k'a fɔ k'u b'i menase soit u b'i faga ou soit u b'a eseye k'a fɔ k'u bɛ embargo ni fɛnw b'i kan ka sanctions b'i kan walasa k'i en dissuader i ka tugu u kɔ diyagoya olu bɛ sira min kan i ka tugu o kɔ parce que o de ye sira ɲɛnama ye ko irak ni siri ni libi ninnu ta ma dogo mɔgɔ si la olu ye exemplew de ye a ko ko jamana minnu bɛ yen n'u y'a deside k'a fɔ k'u bɛ revolte u bɛ tugu u yɛrɛ ka sira kɔ ka bɔ occidentaux ka sira kɔ k'u b'a deside k'i puni ou soit u b'a deside k'i silatunu a tilala k'a fɔ tuguni k'a fɔ ko nin b'ale hakili jigi kɔsa in na olu ni ukrainiyɛnw ka kɛlɛ la donc k'u y'a deside ka sanction bin olu fɛnɛ kan a ko ko n'a ɲɔgɔnna caman k'u ye sanction ninnu dabɔ de walasa ka se ka irisiw ka nafolo jasi ka se k'u ka sɔrɔ jasi ko u y'a deside ka sanction bin irisiw ka wari kan irisiw ka wari minnu kun b'u ka yɔrɔ la u y'a deside k'u geler k'u bloke u ka yɔrɔ la en plus u ka entreprise minnu fɛnɛ kun b'u ka yɔrɔ la u y'a deside ka punition bi o entreprise ninnu kan ko mais u ma nafa foyi ɲɛ u y'a dabɔ fɛn min kama k'u m'o sɔrɔ k'olu m'u yɛrɛ t'u bolo olu ka entreprisew n'u ka autoritew k'u ye baara kɛ professionnellement ka na ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu b'a permete u ka nafolo basigi bɛ se ka don a la mun b'a to u ye sanction bin olu ka jamana kan a tɛ effet kɛ u ka mɔgɔw kan quoi aw b'a kalama cogo min kɛlɛ daminɛ wagati la ukraine ni rusi ni ɲɔgɔn cɛ occident jamana caman mɔgɔw bɔra k'a yira k'a fɔ k'u bɛna rusiw ka ekonomi bila à terre c'est à dire nafoloko ta fanfɛla la u bɛna rusiw bila da duguma ale y'a yira k'a fɔ ko pronostiki minnu bɔra c'est à dire u ye mun bil'u kun na k'a fɔ k'o bɛna kɛ rusiw la k'o ma kɛ parce que olu ka baarakɛlaw kungolo b'u kanda la u ye baara ɲɛnaman kɛ professionnellement ka se k'u ka nafolo stabiliser ka se k'u ka ekonomi stabiliser mun kɛra sababu ye u ye sanction minnu bin u kan en plus u ye ŋaniya mun fɛnɛ ta a ŋaniya ma se ka réaliser quoi k'olu y'a faamuya k'a fɔ k'olu bɛɛ kun ye guerre informationnelle de ye c'est à dire kuma ninnu kun dabɔ kun ye de walasa ka se k'olu ka mɔgɔw lasiran k'u ka expertw lasiran ko certes u ka expert dɔw bɛ yen olu ja tigɛra kuma ninnu ye k'a yira k'a fɔ ko ni sanction binn'u kan u ka économie bɛna jasi en plus u ka wari fanga bɛna dɔgɔya ka tila k'u ka wari jasi donc k'olu si ma réaliser u si ma bɔ u sira fɛ k'u ka da u yɛrɛ la u ka da u yɛrɛ fanga la u ka da a la k'a fɔ k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya b'u bolo u ka baara kɛ n'u yɛrɛ ye u ye kuma minnu fɔ u tɛ se ka sira sɔrɔ quoi a tilala tuguni k'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana kɔnɔdenw kati ka gɛlɛn k'u b'u ka jamana fɛ en plus fanga b'u la fɛnɛ k'ale b'a dɔn ko mɔgɔ si ka pression tɛ se ka foyi kɛ olu la u bɛ se ka résister pression bɛɛ ɲɛ n'u ka nafolo tigɛ u la k'u ka sanction bin u kan ale dalen b'a ka jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ k'u kati ka gɛlɛn u ka histoire ma daminɛ bi olu ka histoire bɛ yen a bɛ san bayirigaw bɔ donc u dalen d'u yɛrɛ la ale b'a dɔn u bɛ se ka bɔ nin ko in na en plus u bɛ se ka vie ka sɔrɔ nin sanction ninnu b'u kan en plus u bɛ se ka vie ni occident mɔgɔw ka pression ni fɛnw ye a kɛlen ko fo salle bɛɛ de ye tɛgɛrɛ fɔ a kun o yɔrɔ la nin yɔrɔ de la a tun bɛ ka kuma inflation ko kan a y'a yira k'a fɔ ko kalo saba kɔfɛ sanction binna ale ka jamana kan ko mais o bɛɛ la ale ka jamana ka inflation bɛ 16 pourcent de la c'est à dire inflation kɔrɔ de ni jamana kɔnɔdenw tɛ ka se ka produit dɔw sɔrɔ ka sababuya kɛ sanction ye ou soit u y'a exporter ka caya jamana kɔnɔdenw tɛ ka se ka accès sɔrɔ o produit la bilen a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna comparaison dɔ kɛ ani jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye sanction bin ale ka jamana kan ko n'a ye se k'a jateminɛ ale ka jamana ka inflation bɛ 16,6 pourcent de la nin wagati in na ko malgré que o ka ca ko ale y'o faamuya ko mais mɔgɔ minnu ye sanction bin ale kan ko sanction ye muru da fila de ye c'est à dire a bɛ irisiw tigɛ a bɛ tila ka mɔgɔ minnu ye sanction bin ale kan a bɛ tila k'o tigɛ ka tɛmɛ ale kan quoi a y'a yira k'a fɔ ko n'a y'a jateminɛ ko union européenne kɔnɔna la sisan ko mɔgɔ minnu ye sanction bin ale kan ko inflation bɛ 20 pourcent de la yen ko histoire kɔnɔna la o ɲɔgɔn famana ka kɛ ko union européenne jamana minnu y'a décidé ka sanction bin Russie kan u b'a kalama k'a fɔ ko sanction bɛ dadigi kɛ u ka jamanaw la ko dogodogo la dibi la u b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko mais o bɛɛ la u bɛ ka continuer k'a fɔ k'u bɛ sanction bin Russie kan tuguni k'u b'a dɔn k'a fɔ ko sanction in bɛ jouer u ka population kan a bɛ jouer u ka entreprisew kan essence ko ta fanfɛla la o gazi ko ta fanfɛla la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko entreprise dɔw bɛ yen u bɛ dépend énergie de la u ka énergie fanba fɛnɛ bɛ bɔ gazi de la entreprise dɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ ni gazi de ye jamana baden de bɛ union européenne kɔnɔna la minnu bɛ dépend Russie ka gazi la i m'a ye sanction ko kuma fɔra a fɔra ko pétrole ni charbon mais u da ma maga gazi ko kuma la a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko sanction binna Russie kan a bɛ se ka fɛn min pɛrdi union européenne jamanaw la a bɛ taa jusqu'à 400 et quelques milliards d'euros la ko k'ale tɛ ka mun faamuya ko sanction ko kuma ye ko c'est contradictoire c'est à dire nafa foyi ma y'a la a dabɔra fɛn min kama a m'o atteint quoi a y'a yira k'a fɔ ko a bɔra k'olu ka inflation da fɔ k'o bɛ 16,6 pourcent de la ko mais union européenne mɔgɔw c'est à dire zone euro mɔgɔw genre k'olu ka inflation bɛ 20 pourcent de la et pourtant olu ma wuli ka taa bin mɔgɔw kan sanction ma bin u kan o bɛɛ la u ka inflation bɛ 20 pourcent na donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko sanction minnu binna olu kan c'est contradictoire c'est double tranchant c'est à dire muru da fila de don u ye sanction bin olu kan mais sanction bɛ ka dadigi kɛ u yɛrɛ la ka tɛmɛ olu ka jamana kan ko san binani laban ninnu kɔnɔna la nin inflation ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ko certes inflation b'olu ka jamana kunna n'o ye Russie ye genre o 16 pourcent ye ko a yɛlɛnna de 10 pourcent ko mais olu ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa ka se ka fɛn dɔ kɛ walasa ka se k'o inflation in matarafa k'u ye dɔ fara u ka baarakɛlaw sara kan o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ u ye dɔ fara u ka retraite sɔngɔ kan o bɔlen u ye dɔ fara u ka retraite kan a ko sanction ninnu kɛra sababu ye union européenne jamanaw kɔnɔna la c'est à dire marché mun tun b'u bolo Russie kɔnɔna la k'o marché datugura o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ u ka croissance économique c'est à dire u ka sɔrɔ fɛnɛ jiginna k'a bɛna san camanw de ta union européenne kɔnɔna la c'est à dire a bɛna mɛn san ni sanw de la o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ k'a bɛ na ni tension ye union européenne kɔnɔna la a bɛ na ni mankan ye a ko c'est important mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a fɔ ko union européenne kɔnɔna la c'est à dire u ka jamanaw kɔnɔna la gɛlɛya bɛ yen en plus sanction minnu binna olu ka jamanaw kan a nana ni degunba de ye u ka jamanaw kɔnɔna la ko il est important diɲɛ ka bɔ a kalama olu ka jamana kɔnɔdenw ka bɔ a kalama ko parce que union européenne jamanaw filɛ nin ye ani occidentaux olu bɛ leçon di mɔgɔ tɔw ma et pourtant degun b'u yɛrɛ da la u b'u ɲɛ tugu o kan u tɛ sɔn k'a yira diɲɛ na ko hali n'a y'a jateminɛ ko situation dɔw b'u ka jamanaw kɔnɔna la problème dɔw bɛ yen degunbaw b'u yɛrɛ da la ko mais an b'u jogo dɔn an b'a dɔn u bɛ cogo min ko u b'a essayer de ka bɔ ni u yɛrɛ ye k'a kɛ i n'a fɔ wariba b'olu bolo k'a kɛ i n'a fɔ degun foyi tɛ olu da la u b'a kɛ i n'a fɔ olu de bɛ ka diɲɛ makow bɛɛ ɲɛnabɔ u bɛ wuli ka taa jamana dɔ la k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ k'o jamana in dɛmɛ i n'a fɔ wariba b'olu bolo k'o jamana in dɛmɛ et pourtant u yɛrɛ ka société kɔnɔna la u ka jamana kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ degun na mɔgɔ dɔw bɛ yen problème b'u da la mais u b'a kɛ de ka se ka diɲɛ ɲɛ datugu pour que diɲɛ k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko problème foyi t'u da la n'i y'a ye u bɔra ka taa diɲɛ jamana tɔw makow ɲɛnabɔ c'est parce que u yɛrɛ fɛ u tilal'u ka problème bɛɛ lajɛlen na et pourtant u b'a dɔn k'a fɔ ko problème dɔw b'u yɛrɛ fɛ yen mais u bɛ diɲɛ ɲɛ datugu ni o ko ninnu de ye a ko k'o ye de ka tiɲɛ camoufler c'est à dire ka tiɲɛ dogo ka i yɛrɛ yira diɲɛ na k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka so kɔnɔ degunba bɛ yen genre k'a laban bɛ na ni populisme de ye c'est à dire ni sababuya dɔ de ye mun b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ jigin kare kɔnɔ ka mankan ni fɛnw kɛ a ma dogo mɔgɔ si la hali n'a ye essayer ka faransi ka jate minɛ Gilets jaunes jiginna kare kɔnɔ ka essayer ka manifester k'a yira k'a fɔ ko jɛnatigɛ gɛlɛyalen don u ka saraw tɛ ka se k'u bɔ en plus o bɔlen kɔfɛ carburant ni fɛnw bɛɛ da gɛlɛyala wagati dɔ la u bɔra ka yɔrɔw bɛɛ ci ci ci mais n'o ma bɔ télé la i tɛ se k'a faamuya cogo si la k'a fɔ ko faransi bɛ mɔgɔw dɛmɛ mais u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ bɔ ka manifester k'a yira k'a fɔ ko degun b'olu da la donc a bɛ fɛ k'o situation de yira k'a fɔ ko europe jamana camanba de bɛ yen i b'u ka dirigeants ye u bɛ bɔ k'a kɛ i n'a fɔ olu de bɛ ka diɲɛ contrôler olu de bɛ ka diɲɛ bɛɛ dɛmɛ olu de bɛ ka nafolo di diɲɛ bɛɛ ma n'olu tɛ diɲɛ si tɛ balo et pourtant u yɛrɛ fɛ yen u ka population baden de bɛ minnu bɛ degun kɔnɔna la minnu bɛ bɔ ka manifester waati bɛɛ u ka droits kosɔn mais u tɛ ka se k'a sɔrɔ a ko k'a laban bɛ na ni chaos de ye a laban bɛ na ni pression de ye a laban bɛ na ni populisme de ye c'est à dire jamana kɔnɔdenw bɛ jigin kare kɔnɔ ka manifester donc ko nafa foyi t'o tiɲɛ dogoli la yanni i k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ ka diɲɛ bɛɛ mara yanni i k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ ka nafolo di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a essayer i ka so kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ kule la i k'a essayer k'olu makow ɲɛnabɔ ko mais u b'u dɔn ko traditionnellement u yɛrɛ de bɛ ten u yɛrɛ de jogo bɛ ten k'u b'a essayer de k'a yira diɲɛ na k'a fɔ ko fɛn bɛɛ b'u bolo et pourtant u ka so kɔnɔna la mɔgɔw bɛ kule la wagati bɛɛ n'i y'a ye wagati bɛɛ u bɛ bɔ k'a yira k'a fɔ ko jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya b'a bolo jamana ka souveraineté b'a bolo ko o kuma ninnu fɔli b'a yira de k'a fɔ ko union européenne filɛ nin ye k'a ka fanga tununa a la c'est à dire a ka yɛrɛmahɔrɔnya tununa a la donc a bɛ fɛ k'a fɔ de k'a fɔ k'u dogolen don américainw de kɔfɛ tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko kuma dɔw bɛ yen k'ale tɛ fɛ k'a fɔ ko parce que occidentaux b'a fɔ wagati bɛɛ k'a fɔ ko inflation b'u ka jamana kɔnɔ ko putin ka inflation de don ko c'est parce que a ye c'est à dire a ye opération militaire min kɛ ukraine kɔnɔna la ka taa donbasi libérer o de kɛra sababu ye ka na ni inflation ye u ka jamana kɔnɔna la genre k'o ye manamanakanw de ye k'u yɛrɛ ka élite incompétents de don c'est à dire k'u tɛ s'u ka baara la o de kɛra sababu ye ka na ni c'est à dire inflation u ka jamanaw kɔnɔna la mais u bɛ fɛ k'a tort bɛɛ da ale kun k'a fɔ ko u ye opération min kɛ ka taa donbasi libérer ukraine kɔnɔna la o de nana kɛ sababu ye ka na ni inflation ye u ka jamanaw kɔnɔna la ko n'i y'a ye fɛnw prix cayara ko c'est parce que états unis de ye décision dɔ ta o décision de kɛra sababu ye ka na ni fɛnw prix cayali ye donc ko états unis de nɔ don olu nɔ tɛ donc ne ka faamuya la nin discours in kɔnɔna la vladimir putin bɛ fɛ k'a yira occidentaux la de k'a fɔ k'u tun bɛ ka diɲɛ mara taabolo min kan a taabolo man ɲi u b'u yɛrɛ dɔrɔn de ka intérêt préserver u ka sira tɛ jamana tɔw la en plus u b'u yɛrɛ bila diɲɛ bɛɛ sanfɛ u ka sira tɛ fantanw na donc ale bɛ fɛ o système de ka falen o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ a bɛ fɛ k'a yira tuguni k'a fɔ k'ale ka jamana ye jamanaba de ye jamanadennin tɛ san ba yirika histoire de b'a ka jamana kɔfɛ hali n'u continuera ka sanction bin a ka jamana kan a ka jamana kɔnɔdenw kati ka gɛlɛn mɔgɔ kungolomaw fɛnɛ de b'a bolo comme des autorités minnu bɛ ko analyser ka sanction contrecarrer donc hali n'u continuera a mago bɛ fɛn min na a b'o sɔrɔ donc a bɔra ka nin réponse de di union européenne jamanaw ma tel que faransi ni eh, itali ni jɔni tuguni ani allemand u y'a décider ka déplacer ka taa kiev kunu u taara kuma yen donc a y'a décider k'u jaabi ni nin de u bɛ k'u ta amerikɛn minnu fɛ amerikɛnw bɛ k'u utiliser de k'u ka continent ɲagami donc a parce que a bɔra k'o de yira k'a fɔ ko n'i y'a ye problème b'u bolo économiquement union européenne kɔnɔna la c'est parce que amerikɛnw de ye décision dɔ ta mun ma bɛn u ma u y'a essayer k'u yɛrɛ ka propre planche à billet créer o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ u tun bɛ ka wari dilan cogo min ani u tun bɛ ka wari dilan cogo min u tun bɛ k'a kɛ cogo min o de nana ni kɛ sababu ye ka na ni problème u ka jamana kɔnɔna la en plus euh, inflation b'u ka jamanaw kɔnɔna la a ma daminɛ bi a daminɛna a mɛnna depuis kɛlɛ ma daminɛ donc en plus a ye kuma minnu fɔ vis à vis de l'occident u bɛ diɲɛ jamana tɔw traiter cogo min en plus u ka avis ye mun ye diɲɛ jamana tɔw kan intérêt ko fanfɛla ni fɛnw na donc olu bɛ fɛ nin système bɛɛ de ka falen hali n ye video min kɛ bi mun bɛ ka kuma o kelen de kan k'a fɔ ko chinois ni irisiw kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ fɛ ka na ni nouvel ordre mondial de ye ka na ni diɲɛ taabolo falen bɛɛ k'i ta sɔrɔ c'est à dire lafiya kɔnɔna la ka sɔrɔ a ka kɛ moitié moitié bɛɛ k'i ta sɔrɔ o ka fisa mɔgɔ dɔw ka kɛ i n'a fɔ a ka fisa ni e ye a ka wari ka fisa n'i ta ye a ka civilisation ka fisa n'i ta ye a ka régime politique ka fisa n'i ta ye a bɛ fɛ k'a ka histoire yɛrɛ imposer i kunna aw bɛ baarakɛɲɔgɔnya dɔrɔn de don bɛɛ n'i ka taabolo de don bɛɛ wolola i wolocogo de la bɛɛ lamɔra i ka lamɔcogo de la farikolo kulɛriw tɛ kelen cogo min hakilinaw tɛ kelen ten de fɛn min ka ɲi u fɛ yen an bɛ se ka adopter an ka système na fɛn min ka ɲi an fɛ yen a bɛ se ka adopter mais k'a kɛ i n'a fɔ diɲɛ jamana tɔw ye bow ye genre aw de ye ji ye n'aw tɛ u tɛ jɛ franchement o hakilina ninnu de kan ka dabila pour que diɲɛ ka se ka avancer mɔgɔ caman de bɛ k'i ɲɛ yɛlɛ a ko kan ka essayer ka jateminɛ k'a fɔ ko an ni mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tout en restant toi même ko min ka ɲi olu fɛ yen i bɛ se ka adopter i ka système na mais i ni bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a tigi kana essayer k'a fɔ k'a b'i falen hali furu ɲɔgɔnya la wagati dɔ la o bɛ fɔ o ko n'i bɛ mɔgɔ fɛ i n'a tigilamɔgɔ bɛ se ka vi ɲɔgɔn fɛ tabolo minnu ka ɲi i ka tabolo la i bɛ se k'olu inculquer a tigilamɔgɔ la mais kana essayer k'a fɔ k'i b'a tigilamɔgɔ ka tabolow bɛɛ falen e y'a kanu a tun bɛ cogo min e y'a kanu ten de i m'a kanu k'a fɔ k'i b'a ta k'a changer n'a ka d'i ye i bɛ se k'a aimer en fonction de toi même tabolo ɲɛnama minnu b'i la i bɛ se k'o don a tigilamɔgɔ la mais kana fɔ k'i b'a tigilamɔgɔ ka taabolow bɛɛ falen complètement parce que diɲɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kalan de e ta tɛ se ka ɲa ni ne ta ye complètement ne ta tɛ se ka ɲa n'e ta ye complètement fɛn dɔw bɛ ne ta la a ka ɲi donc fɛn dɔw b'e fɛnɛ ta la o ka ɲi n'aw fara ɲɔgɔn kan de a bɛ se ka avancer mais mɔgɔ kana mɔgɔ dɔ traiter i n'a fɔ ko bo donc j'espère que a sera ka faamuya sɔrɔ video la si tel est le cas a kana ɲinɛ a b'a ka avis fɔ dans le commentaire an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ video wɛrɛ la c'était cactus prenez soin de vous et à la prochaine